ndị be anyị abụ nwa Amalinze jeje azị ah, na okwu ah, onye ụkọchukwu kara anyị ụka bụ Archbishop Chidi Dennis Isizoh n'okwuchukwu ya o nwere ihe ọ kọwapụtara gbasara anyị bụ ndị Igbo m wee sị ka m rụtụ aka ka m jụọ ajụjụ ka ofu onye n'igbe ndị Igbo anyị siri wee hụ ya nna ndewo biko ị nụrụ okwuchukwu em nnukwu ụkọchukwu bishọp Isizoh kwuru maka ndị be anyị si- ya na ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-ekwu maka ịtụnye aka ya ituli aka elu

Em,
okwu bishọp dị ọkpụrụkpụ n'ihi na ọ bụ onye na-aghọta okwu si na olu onye ụkọchukwu na onye na-ahụ maka e- ihe a ga-eme ka obodo were na-aga n'ihu ga-aghọta ihe bishọp kwuru nke ọma Em, na mbido ọ kọwapụtara na ọ dịghị mma mmadụ ịgbakụtara azụ na ihe gbasatara ihe na-eme na obodo anyị wụ Naijiria n'ihi na ọ gaghị eme ka udo na ọganihu batara anyị ya mere na ụzọ a ga-esi mee ka ihe ọchịchị were gaa n'ihu ọ wụ na site n'ịga deba aha n'akwụkwọ e ji enwe ntụziaka nwetakwanụ akwụkwọ ntụziaka nke a na-akpọ voters card ihe ọ sọkwara gị tie na mkpu ịsị na a na-emegbu gị emegbu e ruo n'oge ndọrọ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ị banyeghị n'aka n'akwụkwọ o nweghị ụzọ ọ ga-esi dị ihe that na onye ị chọrọ wụ ezigbo mmadụ ga-achịkọta obodo anyị ga-adọta ọchịchị ahụ were chịa obodo ị nọrọ na-eti mkpu ma ụdọ i tinyeghị n'akwụkwọ i tinyeghị aka n'akwụkwọ ma ị vootughị mkpu ahụ ị na-eti lara n'iyi so ihe onye ụkọchukwu na-akọwa wụ na gagodu gaa gaa mee vootu ọ wụ ụzọ ị ga-esi were nwee olu ịsị na onye a na-achịta obodo anyị ọ wụrụ na ọ naghị achịta ya nke ọma mgbe ọzọ o nweghị onye ga-evoturu ya ya wụ okwu ya gbara ọkpụrụkpụ Ee, mba daalụ rinne maka nkọwa gị ihe ị na-akọwa bụ na ihe nwere usoro ị ga-azọtagodo ala wee zọba ute na nke mbụ bụ na ị ga-akaba ahụ na i debara aha gị weta voters card wee soro tuli aka elu ka i wee mara ma ị ga-etinye onye ị chọrọ ọzọkwa nke o kwuru maka ọ sịrị na onye ọchịchị ndị Amerịka mgbe gara aga

gị chee maka ihe ị ga-emere obodo gị echela maka ihe obodo gị ga-emere gị nke a bụkwara n'obodo na-ahụ maka ọdịmma ndị mmadụ ndị Naijiria ha nwere ụdị omume ndị mba Amerịka nwere em, ihe anyị ji na-eso ụkpụrụ ndị Amerịka wụ na ihe ha mere na kwalitere obodo ha ya emee ka ọ dị mma ọ ya kpatara na bekee anyị na-asị we are trying to westernize because o nwere ihe mkpụrụ ihe ha mere mere ka obodo ha dị mma ọ bụrụ na anyị soro nzọụkwụ ha ọ ga-eme ka anyị sorokwa kwalite obodo anyị ọ ga-eme ka anyị nwee ike na-agba nhọ na-ewepụ ndị a- ajọ mmadụ n'etiti ndị ọchịchịrị anyị werekwe ndị ezigbo mmadụ na-etinye so ha sowo nzọụkwụ ndị a n'oge na-adịghị anya ihe ọma niile ahụ ndị chịrị Amerịka na mgbe gara aga mere ọ ga-esokwa rute anyị aka obodo anyị esoro mepee ọ dị mma mana elekwa obodo anyị Naijiria anya ka o si aga ugbu a m- m- mpịtị na-ekwe na naijiria maka na agụrụ na-egbu ndị mmadụ sọ ndị na-eri na-ebu wụ ndị nọ n'ọchịchị ndị ahụ nọ n'ọchịchị na-eri na-ebu a ga-agwazi ndị ọzọ na-ata ahụhụ ha echela maka ihe obodo ha ga-emere ha kama ha chebe ihe ha ga-emere obodo ha ha ga-emegbuzi onwe ha Em, ihe mere na obodo anyị bụ na usoro ihe ji na-aga n'ihi na anyị nwere different religions nwee different tribes ọ bụrụgodu ndị nọ na eh, tribe onye na-achị achị ndị na-ata ahụhụ nọ na tribe onye na-achị achị ha anaghị eche maka ihe ha ga-eme ka ịhụnanya ka eh, mmepe obodo bata ihe ha na-eche wụ na ọ wụ onye nke ha ọ bụrụ na ọ na nkọwa nke ndị bekee a ga-asị ya tribalism na eh, religious eh, Bigotry. fanatism, Eh, yes na-emebisi usoro ihe si na-aga n'obodo anyị mana ọ bụrụ na ndị Igbo na-asị o si taa dị mma o si taa mee ka people ghọta that na iso usoro ihe ga-eme ka ọganihu nke anyị na-ele anya na mmepe obodo bịa ọ ga-eme ka ihe ọjọọ nọ n'obodo anyị belata so that ihe ndị a mega na Amerịka na-awork that is ịsị gị na echela maka ihe obodo ga-emere gị chee maka ihe ị ga-emere obodo ndị Igbo si na ọ na-awụ aka weta aka weta onye ọbụla nọ na Naịjirịa soro na-eche maka ihe a ga-emere obodo ọ ga-eme ka obodo gaa n'ihu ụba ahụ ezuo onye ọbụla ọ gaghị awụzikwa sọsọ maka ndị na-achị achị ma ọ maka ndị ndị otu ha ọ ga-ezuzi mmepe obodo ahụ na uru ya ga-abara onye ọbụla bụ onye Naijiria. I kwuru otu ihe ga-emetụtakwa ajụjụ anyị, maka nkọwa gị bụ na ndị mmadụ na-eme omume site n'otu ha nọ, otu ụka, otu mba, ya bụ tribalism na ihe dum. Etu e siri nwee ụdị nsogbu a, ọ dịghị ka Naijiria ọ ga-agakwa aga. Em, ọ ga- ọ ga-aga mana ọ ga-ete anya site na nkọwa nkọwa ọ wụghị ihe eji girigiri eme ka anyị were udo na nkọwa na-akọwatara ma ndị anyị ma ndị ọzọkwa n'ihi na mba ndị ọzọ ahụ ndị isi ha nọ na-akpagbu anyị nọ na-ekwu okwu ee ọ dịghị mma ka a hapụ anyị ka anyị chịa ụfọdụ n'ime ha sorokwala na-atụgharị uche n'ihi na ụfọdụ aghọtalarị dat na ee ọwụghị naanị Igbo ka ndị na-achịgbu Naijiria achịgbu na-emebi ọ dịsokwa na-emebi obodo ha mụ na onwe m nwere okwukwe dat na ee mgbe na-adịghị anya ọ ga-ebirikwa dịwa mma ọ dị mma bụ ihe na- aghọtara m ihe ị na-ekwu deeme mana nnukwu ụkọchukwu kwuru sị na na ọkwara ndị Igbo na-eme ọtụtụ ihe nsogbu ji adị ị na-ege
sọsọ soshal midia mfe na afọ ya ya emewe ọgbara mgbanye nke ụbọchị ị na-anọ na soshal midia na-agụba na ebe ebe ya enwe ọgbara mgbanye

ga-enwe eziokwu ga-abụrụ eziokwu ọ bụrụ ife ọbụla mmadụ na soshal midia iwe nwere na eziokwu
na anyị na-ekwukwa ọtụtụ okwu na-awụghị eziokwu mana ndị be anyị kwukwara sị na onye a na-eme omume omume na-ebe obube obube ọ gịnị mere eji akpụ ndị Igbo n'ọnụ na Naịjirịa
ịma ndị Igbo na-asị na ọ na-awụ e lekata ihe a ga-agwa nwa mara mma a sị ya gaa kuru mmiri wụchaa ahụ ọganihu ndị Igbo na otu ha si agba mbọ na ihe ha na-eme gbasara n'ụwa niile ee ọ dịghị ndị ikwu na ibe anyị mma ndị obodo anyị ọ na-adị ha ka a ga-asị na ọ bụrụ na a hapụ anyị ka anyị were ike anyị na-eme ihe Chukwu nyere anyị dịka onyinye ọ gaghị ara ahụ anyị ewere ha fọjuo n'akpa ọ bụ ihe mere ha ji na-achọ ụzọ ọbụla ha ga-eji na-eme na-adọla adọlata ndị Igbo azụ ka ha ghara na-agawanye ihu dịka ha si na-aga kama na ihe ọ sọrọ mmadụ mee mmadụ ga-awụlata ihe Chineke sị na ọ ga-awụ ihe ọ sọrọ ha mee na-asị dat na Igbo agaghị adị mma ihe kacha njọ wụ anyị nwa iji aka anyị were na-emebizi ala Igbo ha na-emegbu onwe ha ka ha na-azọ isi onwe ha ọ ya ka m na-ekwu na ihe a ha ji na-eme dịka ịzọ isi onwe ha ịzọ mmadụ ịzọ isi onwe ya dị n'iche n'iche nke i kwuru n'ọnụ ntị anụla ya ụwa anụla ya karịa nke ị ga-awụ imewezie eborozi ebubo bo gị sị na ndị Igbo na ndị a dị eh, very violent na ha dị very destructive ụfọdụ n'ime ha wụ terrorists and all that Chineke mere ebere ihe ọma ụmụ ndị Igbo na-eme n'eb- n'ebe dị iche iche okay dịka iso win election n'obodo na-awụdịghị obodo ha ma ọ bụ iso gbaa ọsọ ma ọ bọọlụ ma ọ gịnị ma ịgụta akwụkwọ ma ịgụta akwụkwọ ịnọ nke a ozi ọtụtụ ihe Chineke ji gbara ha akaebe mhm. na ndị a ha dị ka ndị mba Israel okay onye Chineke hụrụ n'anya o nweghị ihe ị ga-eme ya so ọ ga-aka mma iji ụdị omume a na mmụta na igosipụta ihe ha na-eme were na-eso ee ihe ọwụla gos- ga- ga-eme ka m- omegbu ghara ịwụ ihe nọgidere ha nọ ọtụtụ oge anyị na-ekpe ikpe ka udo ka e- e nwee udo anyị a na-ekpegide onwe anyị maka o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọchịcha mere ihe e boro oke ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola na ndị mwakpo a na-akpọ ndị ji egbe amaghị ndị ha wụ unknown gunmen dị n'ala Igbo na ọwụghị ndị Igbo ọtụtụ ekwuola ha na ọ bụ ndị mba ọzọ bịatara ebe ahụ tinye ka e were nwee nsogbu n'ala Igbo ọgbaghara wee dị maka e lere ala Igbo anya udo wee karịa ebe ahụ ha wee zibata ha anyị ga-esozi ndị a were na-akpọ onwe anyị asị ọ bụ ya bụ ihe m kwuru nke a wụrụ like ikwugharịkwa ihe ahụ m kwuru n'ụdị na ọ bụrụ that na ndị nọ n'ala Igbo ghọtara ọ bụrụgodị na ọ bụ ndị mba ọzọ bịara na-akọsụ problem a wụ nke ndị unknown gunmen ke ọ gaghị adị mma na ọ na-awụ o nwee ndị e nwudere ịsị lekwa ihe mere m a jụwa ha wụ ole ndị ya enwee ndị wụ ndị Igbo nọ ya nọ n'ihi na ọ ihe ga-eme ka ndị na-akọ akụkọ kọzie ha sị na ọ wụ ndị Igbo ma ụma na-eme ihe a bịa na- bịa na-ebo ya ndị ọzọ ọ wụrụ that na aka ndị Igbo anọghị ya kpamkpam ọ ebe ọ gara ịka mma ya wụ ma ndị unknown gunmen ma ndị ọzọ nwere ụzọ ọzọ ha si na-ebute nsogbu n'ala Igbo ka aka ndị Igbo ghara ịnọ ya achụwazie ha ọ ga-adị ofere ịsị na lekwe ndị a na-achụ n'ihi na ọ dịghị mma that na o nwedịrị achịtaziri ha ikekwe ya ọwụrụ ụfọdụ ndị Igbo enyere ego ma ọ bụ ụfọdụ ndị Igbo bu n'uche dịka otu ihe si na-aga na o nwere ihe ha na-erite ya ọ nke ahụ ka ọjọọ ya ọ dị mma mana o nweghị ndị mba enweghị ndị ekperima na ndị omerikome mana nke ndị Igbo na-akara njọ ma a na-akọ ya n'akụkọ mana ilekwa anya ihe na-eme na mba Naịjirịa ọtụtụ steeti ugwu mba dị iche iche gbachara ọsọ maka ndị na-eyi ndụ egwu ya ndị ndị na ndị ntọ bandit ebe niile o nwere ndị agwakpụrụ agwakpụ a na-agba mana a na-ekwu ha na enweghị ihe a na-eme n'obodo ahụ ka a na-eme ka ndị Igbo otu mkpụrụ ihe mee na ndị Igbo achịdata ndị agha ma ndị a na-akpọ Operation Eke Ọgba Operation em, agụ iyi Operation nke dị iche abịa wakpo ndị be anyị gbusisie ụmụ okorobịa anyị Ọ ya. mana nke na-afịọ na mba ndị ọzọ a na-ete ha ude na-enye ha ihe kedu ihe ị chere maka nke a Em, nke a wụ ọwụrụ ndị na-asụ bekee ọ wụ ngosipụta ma ọ wụ evidence na ndị na-achị obodo Naijiria ha nwere mmụọ ọjọọ n'ebe ndị Igbo nọ. Agwakwala m gị ihe butere mmụọ ọjọọ ahụ. Ha na-ejiri ndị Igbo anya maka ụdị ọganihu na mmepe ha na-eme. Um, o nweghị doubt a- onye ọbụla ma na ọ eziokwu that na eji aka ọjọọ were jigide ala Igbo dịka i si kọwaa o nwere ihe mere n'ala Igbo ya wụrụ ihe ọjọọ ma o mee n'ala ndị ọzọ abịa were nwayọọ tee ya ude you know, ọ kpọrọkwarị ma ndị enwu- enwudere enwude mere ihe ọjọọ kama a ga-asị ka a taa ha ahụhụ ewere ha chọọ ihe a ga-eji kelee ha gọzie ha so um, well o si- ọ- o si- o si na ihe a ga-ewere obiọma werekwa nwayọọ na-ekpe ekpere iji mezie ya na daalụ na onweghị dike ji ọgụ ịnọ Ah, ọ nweghị dike ji ọgụ ebe m. daalụ biko nna ikwuru nke ọma biko eh, n'ikpeazụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo? Ihe ndị Igbo na-eme na mbọ ha na-agba ịdị na-eweta aha ọma n'ala Igbo dịka anyị si kwu na ịgụta akwụkwọ maọbụ n'ihe gbasatara ihe egwuregwu maọbụ ihe gbasatara ọchịchị iso gaa elekshọn nweta ọkwa dị mma n'obodo ọzọ ekwesịrị ka a na-eme ya jidesie nke ahụ ike na-apawanye n'ihi na n'oge na-adịghị anya dịka m si ekwu ee ihe mmụta ga-anọ n'obodo anyị Naijiria and ndị Naijiria na onwe ha ga-abịa ghọta that na Igbo wu ngọzi Chineke nyere ha n'ihi na ee ihe ha na-agaghị eme Igbo nọ na-eme ya na-enyere ha ezi- ozi ụtọ aha na-agbasa n'ụwa niile. na maazị nwadike ekelere m gị ka i si wepụta ohere za anyị ajụjụ ndị amalinze na-ebunyekwa gị ụkpa ekele na-asịkwa gị biko jisikwa na ike na-akwado ndị igbo na-enyekwa na anyị ndụmọdụ ebe ọ kwesịrị daalụ nna ndewo ndị be anyị onye mụ na ya kpara bụ maazị nọb nwadike ọ bụ onye igbo onye igbo kara aka unu nụrụ olu ya hụ na na ọ bụ onye igbo zuru ezu ma ya unu ka unu soro ya na ndụmọdụ o nyere anyị ọ bụ etu a ka m ga-esi na-agagharị na-ajụkwa ndị igbo nwere agba ajụjụ ọnụ ha ga-enyere aka ka igbo kwụrụ